alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ka bi video kɛ a kɛra baara ye a kɛra laadala tile sa n tɛ tɔ foyi tɛ ne yɛrɛ la tiɲɛ ka d'ala ye ee ɔ ko sɔn kun t'o fɛnɛ la bɔn n kɔni obilijera n ye mikoro in yɛrɛ bɔ a la siɲɛ kelen tiɲɛ yɛrɛ la kɔni sɔn bɛ na sa hali n'a ma bɔ a b'a deburuye a b'a lamɛn tan tiɲɛ na fɛn fɛn bɛ mikoro in na ne ma se k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n ma se k'a dɔn an kun ye kuma min daminɛ o de ye n ko an bɛna segin an ka video kan dɔɔnin an kun ye video lanse tilegan in na ala y'a kɛ rezo ko donn'a la k'a ɲagami an bolo Bon an y'an pan y'an pan ka dɛsɛ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ rezo ko ta fanfɛla la bon ala nan'a kɛ ko an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a nana fɔ an ka rezo tigi ninnu bɛ gɛrɛvu de la nin wagati kɔnɔna rezo dɔɔnin bɛ anw fɛ yan n'an m'an porofite ka kuma n'an sera ka video dafa alihamudulila n'an ma se k'a dafa k'a sababuya kɛ rezo ko porobulɛmu ye ala sɔnna an bɛ jɛ video kɔ fo dimansi n'ala ye dimansi jira an na n'o ni degun ni tɔɔrɔla ma bɛn rezo ko foyi tɛ yen ni ala sɔnna an bɛ video kɛ inshala ala k'an bɛn sababa ma alihamudulila an ye video in dabɔ de an ka catiriden de kama n'o ye kante i n'a fɔ a ye mesaji min kɛ ka aderese silamɛw ni karamɔgɔw la n'o de ye k'a fɔ taabolo dɔw nalen don ala yɛrɛ kɛlɛli kama ani silamɛya kɛlɛli kama karamɔgɔw ka se ka wuli k'u jɔ a ko la an ye kuma in mɛn an bɛ fɛ ka kuma in jaabi a bolo ni ala sɔnna o hukumu kɔnɔ n ko yan'o cɛ n ko a tɔgɔ somakɛ dɔw ye mɔgɔw y'a wele ka n'u ka pilato kan a ko ko hali ni i ye alikaba ta ka na n'a ye ale bɛ yɛlɛ alikaba sanfɛ k'a ka boli bato tiɲɛ yɛrɛ la an m'an da don a la wa an m'a kanu fiyewu ala b'a dɔn bilahi hali an da ka fili k'a kuma fɔ an m'a kanu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'i y'a ye an bɛna an da don a pariti dɔ la bi sabu kuma dɔw de fɛnɛ fɔra olu kuma an bɛna olu jaabi ni ala sɔnna an da bɛna don a la o de sababuya la ne yɛrɛ ka bɔ a kala ma n ko n kalanden ɲɔgɔn dɔ de tun bɛ yen ale ka denkunu de kɛra tarata tɛmɛnen in dara tarata min kan n'o ye maridi tɛmɛnen in dara maridi min kan a ka denkunu tun bɛ o la ala y'a kɛ n taara denkunu yɔrɔ la n ka karamɔgɔ denkɛ n'ale ye ɲɔgɔn ye komi kulonkɛ bɛ n'u cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a fɔ k'ale ye wahabiya ye wa a b'o de fɔ ne ma aa a ko ko sufi ko an ye kutuba dɔ sɔrɔ juma natɔ la dɛ sabu ni nin n'a ɲɔgɔnnaw tɛ mawdu foyi tɛ wahabiyaw bolo k'u bɛ se k'a fɔ an bɛ taa an ka mawdu sigi nin kan a t'u bolo u kɛn bɛ k'u sigi k'u ɲɛ de bɛ erezo ma nin ɲɔgɔnna fo kan minnu bɛ na dɔrɔn ka u porofite nin de fɛ ka se ka kuma kutubaw la ni tafsiri la walima i wajulikɛtɔ la i mana fili ka kuranɛ aya dɔ tiɲɛ yɛlɛma dɔrɔn pap u sin k'a ta k'o de kɛ wajulu ye walima o de bɛ ta k'o kɛ kutuba ye i wajulikɛtɔ la i ka fili ka hadisa dɔ yɛlɛma dɔrɔn o de bɛ ta paraw k'o de kɛ kutuba ni tafsiri mɛ n'o bɔra a la k'a fɔ wajulu kuma dɔ de filɛ an bolo nin spesiyal an bɛ se k'o k'a ɲɛma o tɛ wahabiyaw bolo a ne ko n k'a ye kutuba sɔrɔ ko cogo di a ko surɔ ko somakɛ dɔ tun bɛ ouverture media sanfɛ ko ko ko hali ni alikaba nana k'ale bɛ yɛlɛ a sanfɛ k'a ka boli bato n'a ɲɔgɔnna kuma caman aa k'ale ko tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ k'a ma ko tiɲɛ na n ko a ye kutuba sɔrɔ mɛnɛ o kuma tɛmɛna ne n'ale cɛ an y'a kuma bila yen o kɔfɛ n terikɛ dɔ bɛ yen ale ye vocal ci ne ma a ko aa ko somakɛ dɔ bɔra ka nin kuma in fɔ silamɛya ma yalima i y'a video sɔrɔ wa i m'a sɔrɔ ko n y'a video sɔrɔ a k'ale b'a fɛ ko ne ka kuma a la ee ne ko ko ne tɛ kuma a kan dɛ ko mun na n ko yanni i ka jigi i bin yɔrɔ la i bɛ jigi i talon yɔrɔ de la n ko mun de kɛra fɔlɔ yanni somakɛ ka nin fɔ an bɛ jigin yen de an y'a kalan ala ka kuranɛba kɔnɔ ala ko ko kira kana kafiriw ka boli nɛni ala ye nin kuma adirese kira min ka fisa n'an bɛɛ ye i bɛ ka seli kira min kumakan kama i bɛ sun kira min kumakan kama ala ye kangari da o kira in ye k'a kana kafiriw ka boli neni n'a kɛra ko mun bɛ yen k'u fana bɛ ale ala de neni sabu hali ni kafiriw de don dɛ u dusukun de dan b'a la mɛnɛ hali ni kafiriw don k'a bɛ ka fɛn dɔ ɲa olu ye hali ni tiɲɛ tɛ olu dusukun de dan b'a la k'olu ka ɲɛnamaya de ye nin fɛn ye hali ni tiɲɛ tɛ donc n'i y'a neni u bolo dɔrɔn i fana dan bɛ min na o b'o de neni i bolo bɔn n'o kɛra sisan jɔn kɛra a sababu ye e min y'a daminɛ de y'a sababu ye o kama ala ko kira yɛrɛ kan'a kɛ bɔn ko mahin de taara i sigi a ka tafsiri kɛnɛ kan ka nin de fɔ ne mahin ta lamɛn walahi ka sɔrɔ ne ma somakɛ o y'a sɔrɔ somakɛ ma jaabi di ne mahin ta lamɛn n ko ni ne ko n bɛ kuma ne yɛrɛ ni ala cɛ ne bɛ tiɲɛ fɔ mahin de cɛbakɔrɔya tɛ dɔrɔn déjà que mɔgɔ damadɔ bɛ n fɛ dɔrɔn kuma min mana bɛn n da ma n b'a fɔ para paseke n ka di mɔgɔ ye o tɛ cɛya ye cɛya de ye k'i kumakan pese yanni i k'a fɔ i da la imami shafi ko ten azin kawla kabla alkawli adamaden k'i ka kuma jateminɛ fɔlɔ k'a pese balansi la ka sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye mɛ i sigilen mɔgɔ kelen ni mɔgɔ fila kɛ bɛ k'u sigi k'u ɲɛ coro i la dama dɔrɔn hali n'i ko ko ko ala tɛ yen olu da b'o la dɔrɔn ka sin k'i sigi dɔrɔn min y'i ja ka sin k'a fɔ paran n ko cɛ y'a to yen wajulu kuma ka ca ni ba n'a si ye depi bi ma se boliko bɛ ka lagosi mɔgɔw bolo a n'a kɛcogo bɛ yen aa mɛ o dan bɛ min na n'i y'a dɔgɔya n'u fana y'i ta dɔgɔya e de kɛra sababu ye dɛ o don yanni i ka jigin i binyɔrɔ la an talonna yɔrɔ min na de an bɛ taa jigin yen de la o ye mahi ye nka ni ne ko n ka video kɛ ka mahi jaabi nin kuma in na tiɲɛ na a bɛ n'a fɔ an silamɛ damaw b'a la ka ɲɔgɔn labila kafiriw ye awɔ kɛ hali n'an tɛ hakilila kelen na an bɛɛ ye silamɛ sabu an bɛɛ bɛ seli an bɛɛ ye kelimatu sahada fɔ donc mɛ ne ko a mahi ye nin kɛ tan a bɛ tan a bɛ tan o ye an silamɛ ɲɔgɔnw kɛlen sisan ka ɲɔgɔn labila kafiriw ye n ko bɔn o kama ne bɛ n da bɔ a kuma la a tɛ ne interese walahi ni ne tɛmɛna ne n'an balimakɛ cɛ n tɛ ne kɔni ko n ka siran ala ɲɛ ka ko in tiɲɛ fɔ ne tɛ jalaki yɔrɔ somakɛ la paseke fɛn dɔ de kɛra n'a kɛra ni fɛn dɔ ma kɛ a tɛ kɛ hali n'a kɛra ka sɔrɔ fɛn ma kɛ o fana n'a ko don an y'o ko bila yen ayiwa an ye video dɔ sɔrɔ n'o ye muhamadu buye ba ale ka video an y'o sɔrɔ ale min da faralen don f'a kulo kɔrɔ a tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama janko ala ka diinɛ dɔnniya n'o ye kɛmɛ ye ale tɛ sara kelen dɔn o la fɔlɔ a bɔra a ye dɔgɔyali minnu kɛ fan bɛɛ fɛ somakɛ min y'a kɛ a y'o dɔgɔya minnu y'a wele a ye bɛɛ dɔgɔya tɛ porobilɛmu ye ne yɛrɛ ka faamu na n'a y'a sɔrɔ a ka faamu de ye ko ka bɛɛ dɔgɔya nin kuma in kama alihamudulila o y'a jo ye a k'o kɛ o tɛ baasi ye ne bolo mɛ a bɛ mun fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko ko karamɔgɔ bɛɛ b'i sigi k'a kɛ i b'a fɔ i tulo tɛ nin na mɛ ko n'i tura min ka karamɔgɔ la wala min ka seku la dɔrɔn k'o bɛ wuli i kama n ko fulakɛni n ko i bolo da i dusu la dɛ i bɛ fɛ ka kuma tiɲɛ dɛ mɛ komi e e tɛ diɲɛ kalama e tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ fo k'a kɛ dɔrɔn nin kuma in de bɛ bɛn n ma n b'a fɔ piɲa n b'e ta to tan n tɛ kuma n nana video filanan sɔrɔ n'o imam ayub ture a fana y'i fasa fili kosɛbɛ a ka juma kutuba la nin ko in na parce que sɛbɛko t'olu bolo diɲɛ kɔnɔ a fana ka kuma kɔnɔ a bɛna mun fɔ an ye ee ko n'i tura min ka karamɔgɔ la k'o bɛ wuli i kama mɛ ko bɛɛ bɛ ka tu ala ka diinɛ la ani ka ala dɔgɔya ko maa si tɛ kuma aa n ko sisan kɔni n ko sufi abu kuma wagati sera ni ala ka jɛn ye nka n ye a tɔgɔ ye di cɛ ka video n y'o ye n'o ye imam jaabi ye mɛ ala ko tiɲɛ n m'a lamɛn n se ka fɔ n k'ale min fɔ mɛ nin fila ka video n y'a lamɛn u ye nin de fɔ a la an b'a fɔ alihamudulila tiɲɛ don i n'i turu anw ka karamɔgɔw la i bɛ an jɔlen sɔrɔ i ɲɛfɛ yan nɔ i ko kulu an tɛ taa an tɛ maa ci nka n'i gosir'u la i b'a sɔrɔ an jɔlen bɛ yan munna kira ko an ma kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko ale kira ma siran ni silamɛya in ɲɛ tile kelen silamɛya n'a jugu ɲɛ tile kelen k'a fɔ silamɛya jugu filɛ nin ye k'u bɛ se ka dankari silamɛya la tile kelen k'ale kira ma siran o ɲɛ hali siɲɛ kelen nka ale kira siranna de mɔgɔ minnu yɛrɛw de ko k'u ye silamɛw ye u bɛ nin silamɛya in na u dɔnnen don n'a ye bolo bɛ ka s'u ma k'ale siranna olu de ni silamɛya ɲɛ olu de bɛ se ka nin silamɛya piye bɛɛ kari k'a bɛɛ lafili la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ko ten mɔgɔ minnu b'an tɛ an t'a la an ti k'a la k'olu ye juguya ta k'a ɲɛsin ni silamɛya in ma cogo o cogo ko ale kira sirannen tɛ k'u bɛ se ka nɔ bɔ nka maa minnu yɛrɛw de k'u bɛ ni silamɛya in na dɛ u dɔnnen don n'a ye fo bolo bɛ s'u ma k'anw ka karamɔgɔ filɛ an ka waajulukɛla filɛ k'olu de bɛ se ka nin silamɛya in tiɲɛ k'a di an ma kumakɔrɔma don a bɛna walawala imam ayub ture muhammadu buyeba a y'a lamɛn kosɛbɛ kira ko ten o kama ni diɲɛ kafiri bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka silamɛya neni aw ni ala cɛ a bɛ mun tiɲɛ silamɛya ye a bɛ jɔn bali ka don silamɛya la a bɛ jɔn lamuruti ka bɔ silamɛya la a y'a kɛ ala kama k'a fɔ kafiri cɛ kelen tɛ dɛ diɲɛ kafiri bɛɛ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ni silamɛya in neni k'a lagosi k'a sabote mɔgɔw bolo a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn bali ka kɛ silamɛ ye a bɛ kɛ sababu ye ko jɔn bɛ silamɛya la k'a kɛra sababu ye k'o lamuruti ka bɔ silamɛya la a y'a kɛ ala kama k'a fɔ diɲɛ kafiri bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka ala neni ka alikaba neni ka kira neni diɲɛ kafiri bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn bali ala batoli la a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn ladekuraze ala batoli la jɔn walahi kira ye tiɲɛ fɔ kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko silamɛya jugu jɔrɔ tɛ silamɛya la ala neni daminɛna bi de ya kira nenni daminɛna bi wa alikaba lagosili daminɛna bi wa a sera ka mun tiɲɛ ni silamɛya ye fo n'a kɛra taɲɛ ye mun mɛ a lajɛ tan kɛ defo bɛ na silamɛya la yɔrɔ wo yɔrɔ silamɛw yɛrɛ dɔ de bɛ k'a sababu ye mɛ kafiriw tɛ se bilahi kafiriw tɛ se kerecɛnw tɛ se yahudiyaw tɛ se nin si tɛ se nka jɔn bɛ se ka defo kiriye silamɛya kɔnɔ o de ye minnu ko an ye silamɛ ye u dɔnnen don n'a ye fo mɔgɔ dɔw dan b'u la ka tugu u nɔfɛ olu de ka olu de bɛ se ka nin silamɛya in piyew kari k'a lafili ne bolo o minnu bɛ sen na an kan k'an ɲɛsin o de ma ka se k'o de kunbɛn mɛ kafiriw ka manamanakan ko tɛ hakilima bɛɛ kan ka se k'o faamu kalankɛla tɛ dɛ hali n'i ye hakili de b'a la k'i da i ta i tɛ kalanso yɛrɛ ye ɲɛna dɔn mɛ hakili ni kodɔn b'i la i kan ka se k'o faamuya aw ka dɔkituru filɛ nin usumani solihu tarawele ala k'an n'a kana ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a ye fɔpa minnu kɛ diinɛ kɔnɔ bilahi o de bɛ ala ka diinɛ ci hali sini aw jɔn bɔra k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a filila mɛ bɛɛ y'i sigi k'i da de a kan mɔgɔw dun bɛ k'a lamɛn de a dun bɛ ka kuma silamɛya de tɔgɔ la mɔgɔw bɛna taa ka baara kɛ n'a ye mɛ ala ka diinɛ tiɲɛni don o de ka jugu silamɛya ma kojugu duturu y'a fɔ y'a dogolen tɛ mɔgɔ la ko muso selitɔ k'i bolo minɛ cɛ k'i bolo jigin ko muso k'a furu sa aw ni ala n'a kira cɛ dalu jumɛn bɛ nin kuma la duturu ye jɔn ye epi silamɛya duturu de fana bɛ k'a fɔ aw ka duturu an ka duturu tɛ dɛ aw ka duturu o de ka jugu ala ka diinɛ ma wa kafirikɛ ka nin kuma de ka jugu ala ka diinɛ ma e ne ye muso furu silamɛ de don bolominɛna de don ne ye bolo jiginna ye ala kana bolominɛ dusu don ne kɔnɔ fiyewu ne ye bolo jiginna ye n wulila k'an fa sɔrɔ ten n ye karamɔgɔ sɔrɔ ten n yɛrɛ y'a kɛ ten wa n ye dalu sɔrɔ o de la fɛnɛ alihamudulila donc dɔkituru nana a fɔ ko ne muso k'i furu sa paseke ko ne bɛ ka n bolo jigin ne muso y'i ban ne la a ni alahu cɛ o kama o de ka jugu wa walima nin ka t'i sigi ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ala ma kira ma alikaba ma silamɛya ma a ka nin fila da ɲɔgɔn kɔrɔ jumɛn ka jugu jumɛn tiɲɛni nɔ ka bon aw ni ala cɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka nidungɔ bɔ a la an ka nkalon bɔ a la o don ni bi cɛ a ye wahabiya jumɛn bɔlen k'a fɔ tiɲɛ la duturu ye min fɔ tiɲɛ tɛ dalu t'a la mɛ a ye mun fɔ ko dɔnnikɛlaw ko ten dɔnnikɛla jumɛn y'a fɔ a y'a fɔ kita dɔnnikɛla in y'a fɔ kitabu jumɛn kɔnɔ a jumɛn sera k'a fɔ o de ka jugu ala ka diinɛ ma kojugu duturu bɔra k'a fɔ ko muso selitɔ sen mana bɔ k'i ka seli tiɲɛna a bɛɛ y'a fɔkan mɛn an y'a wele siɲɛ joli k'a ka na n'a dalu hali sini a ma se k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ko k'an b'a fɛ an b'a kanu u bɔra k'an nɛni k'an lagosi an k'o si tɛ baasi ye komi aw dan b'a la kaban aw fɛnɛ k'a ka kuma defan ni dalu ye hali sini a ma se ka kɛ mɛ a dun y'a fɔ mɔgɔ ba kɛmɛ de y'a lamɛn epi olu dan b'a kuma la tiɲɛ la ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ eseke tiɲɛ don wa eseke da kan ka di o kuma sugu ninnu kan o t'ala ka diinɛ tiɲɛ kuma ye wa ne ka kalanden muso dɔ tun bɛ sufibugu la yan ne yɛrɛ ka kalandenw ka perezidanti de kun don wa n yɛrɛ den fɛnɛ don n kɔrɔkɛ dɔ den don ala y'a kɛ a n'a cɛ yɛlɛmana kabala yɔrɔ u janyana sufibugu la o tɛna se ka na kalan kɛ ne bolo a ko karamɔgɔ a ye vokali ci n ma a ko karamɔgɔ n bɛ ka kalanyɔrɔ de ɲini tiɲɛ la an yɔrɔ jan n tɛ se ka na kalan k'i bolo bilen i bɛ dugawu kɛ n ka se ka kalanyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ n ko baasi tɛ n k'ala k'a koɲɛ nɔgɔya an tora o cogo la n bɛ balo ko la tuma min na a ye vokali ci ne ma don dɔ la a ko karamɔgɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ye kalanyɔrɔ min ye yan nɔ o ye wahabiya kalanyɔrɔ de ye wahabiyaw de bɛ c'est à dire wahabiya muso dɔ de b'a la ka mɔgɔw kalan yan nɔ ale ye kalanyɔrɔ fɛn fɛn ye ko o yɔrɔ de don ɔ ko n'a sɔrɔla an b'a kɛ cogo di aa n ko bɔn n ko n'i y'a dan ne ma hali bi i timinandiya i ka kalan yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka t'i ka diinɛ kalan yen wahabiyaw tɛ putara dɔn ala ka diinɛ la u bɛ taa de dannaya min b'i bolo i ka diinɛ kɔnɔna la u bɛ u ni da o de kan f'u k'o de bɔ i bolo diyagoya ka sɔrɔ dalilu t'a si la ko ne kɔni bolo i timinandiya i ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini sinɔn n ko i ye kalan kɛ ne bolo ni dannaya minnu u bɛ taa bɛɛ bɔ si la mɛ i b'i si k'u ɲininka ka tile k'u ɲininka a dalilu la a dalilu u tɛ se k'a f'i ye a ko k'a y'a mɛn a y'a timinanja vraiment komi ale ye dunan ye a ma yɔrɔ wɛrɛ lakodɔn a seginna a ye vokali ci ne ma a ko karamɔgɔ tiɲɛ la n ma yɔrɔ wɛrɛ lakodɔn bɔn a kun ka di n ka taa kalan k'u bolo mɛ i bɛ ka siran yɔrɔ min ɲɛ n'ala sɔnna o tɛ bɔ a la paseke ne dan ye n bɛ taa n ka kalan de k'u bolo mɛ k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn dɔw kɛ haramuya ni musirikuya ni kafiriya ye ne bolo k'o tɛna donyɔrɔ sɔrɔ ne kun na i y'an fɔrime kaban a banna aa n ko karisa n'i bɛ kalan kɛ karamɔgɔ min bolo a ka ca la o ka tabiya ye min ye i b'o de ta dɛ n ko ne ye n ka karamɔgɔ ka tabiya de ta e yɛrɛ ye ne ka tabiya ta n'i taara kalan kɛ sira wɛrɛ fɛ u b'u ka tabiya don i la a ko n'ala sɔnna a ma k'o tɛ bɔ a la n ko baasi tɛ n k'ala k'a koɲɛ nɔgɔya ee n ka kalanden kabako don koyi a taara kalan daminɛ don min na a ka fɔ cogo la u mɔgɔ damadɔ de taara a daminɛ i b'a ye an bɛ kolobɔ kɔnɔni minnu don denw kan na dɔw b'a k'a bagalama ye a ka ca a la ni den ye kolobɔ daminɛ a ka bana ka dɔgɔn kosɛbɛ u b'o don den na malimatumuso ɲɛ da o kan i b'a fɔ ko fa donna a la i t'i miiri diɲɛ kafiriya kumaw n'a musirikuya kumaw la a ma min fɔ olu ɲɛna nin ye kafiriya ye nin ye musirikuya ye ni nin b'i la o kɔrɔ i ma da ala de la a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan kuma cɛjugu caman ɔ k'i t'o la ka na dɔgɔtɔrɔw ka kumaw ladege k'ali muso selitɔ n'i sen bɔra fɛnɛ k'i ka seli bɛ tiɲɛ aa ne ka kalanden a seginna a ye vocal ci ne ma ko karamɔgɔ ko kunun taara daminɛ a mɛ an mɔgɔ damadɔ tun bɛ yen ko denw ka kolobɔ kɔnɔni kun b'olu la k'a ko k'o ye musiriku a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan ɔ k'a tila k'i to la fɛnɛ ko ni muso selitɔ sen bɔra k'i ka seli bɛ tiɲɛ a ko ne ma foyi faamuya na ko o dugusajɛ ale seginna ka taa a y'a fɔ ale ni mɔgɔ mɔgɔ ye o bɛɛ y'a bɔ a den na mɛ ale m'a bɔ a den na ale seginna ka taa kalan kɛ ɔ a ko ale mako t'o la ko ale ye kuma min fɔ ko o ma da o la de ya walima k'o dalen tɛ ala de la wa kuma caman o k'a ma ko a karisa ne nana kuranɛ kalan i bolo mɛ ne ma na nin kuma ninnu na yan ne seli cɛ yan nɔ ne ye kalan kɛ karamɔgɔ de bolo i t'o ni diinɛ dɔnniya cɛ a ɲɛ ye nin ye ne den n'a ma fɛn fɔ ni fɛn b'a la a kun b'a fɔ mɛ a m'a fɔ ɔ kuma tira u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni ala y'a kɛ n ka kalanden y'o fɔ ne ɲɛna ɔ n k'a ɲininka n ko n'alima n'a banana a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wa a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a k'o kiti fɛnɛ fɔ an ye ɔ n'a sɔrɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yalima a tɛ t'i jigi da dɔgɔtɔrɔw n'u ka fura kan fura sidɔnbali fura min bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ wa ale bɛ se k'o daga ka tila k'ala ta kɛ haramu ye cogo di n k'a k'o fɔ an ye tan jaabi ma sɔrɔ kuma la a bolo a y'o kuma bila yen a ye jaabi min di ɛ ko mɛ k'i bɛ nin don den na k'a tɛ den bali bana la a ne ko a ma n ko min ɲininka o i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'i man kɛnɛ a b'i bali saya la wa mɛ o ye haramu de ya N ko bɛɛ bɛ Ala de bolo an kɔni b'an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ furakɛ a banna n'o tɛ ni ci ye cɛ n k'a bɛɛ nkalon a ko karamɔgɔ ko a ko ko ni musow sen bɔra k'u ka seli tiɲɛna dɛ n k'a ɲininka ta ko nin kuma in bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ ko ne mago b'a la n k'a ɲininka a la o y'a ɲininka a ko ko nɔ k'a ma se a bi la vocal bɛ ne bolo an ye min kɛ an ye tile kelen de kɛ ne n'an balimamuso bɛ ka vocal ci ɲɔgɔn ma na i b'a dɔn malimatu muso ye mun fɔ ko nɔn k'a ma se ale ka kitabu tɔgɔ fɔ ne ko ne yɛrɛ ka taa kitabu sɔhihu dayɛlɛ k'u lajɛ ko seli kuma bɛ kitabu sɔhihu fɛn o fɛn kɔnɔ ko ne k'o bɛɛ dayɛlɛ k'o bɛɛ lajɛ k'a b'o kɔnɔ ne ko ne ba n ko sabali sa n ko ne bɛ se ka kitabu duuru tɔgɔ f'i ye seli kuma b'a bɛɛ kɔnɔ n ko nin kuma t'a si kɔnɔ n'o m'i ja fɔ bilahi n bɛ kitabu tan tɔgɔ f'i ɲɛna kitabu tan seli kuma b'a bɛɛ kɔnɔ mais nin t'a kɔnɔ donc n'a sɔrɔla i y'a ye kitabu min kɔnɔ e yɛrɛ dan b'o la e k'o fɔ dɔrɔn ne k'o lamɛn a ma sɔn fiyewu donc ne ye kitabu duuru tɔgɔ fɔ a ɲɛna n k'a k'olu lajɛ aa ala yɔrɔ malimatu bɛ jaabi min di ko kitabu duuru si tɛ kitabu kɛnɛma ye a bɛɛ ni ala ko cɛ a y'a fɔ tan k'o si tɛ kitabu kɛnɛma ye ee n k'e y'a dɔn cogo di ko ninnu tɛ kitabu kɛnɛma ye n k'i y'o dɔn cogo di n ko mɛ n ko n sɔnna i ka kitabu kɛnɛma e k'o tɔgɔ fɔ ne ɲɛna n k'o mɛn tan a ma se k'o fɔ an y'an to kuma la a bɛ balokola n bɛ balokola kuma na o de a bɛ min kɛ a ye usumani solihu de ka video ci ne ma bilahi o de y'ale ka kitabu ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah Ousmane Solihu bɛ k'i sen kɔrɔta yɔrɔ min na k'a sen kɔnɔna gosi gosi ko nin de ko dɔ de a y'o video de ta k'o de ci ne ma ee ne ko malimatu ko duuru n ko diinɛ kuma bɛ don i ni mɔgɔ cɛ tɛ se ka ko kitabu filɛ f'e bɛ taa mɔgɔ dɔ de kumakan ta k'o de di mɔgɔ ma o de y'e ka kitabu de y'e ka dannaya yɔrɔ ye n ko e da man ka don diinɛ ko kuma la bilahi e kan k'i da bɔ a la dalu jumɛn b'e bolo sa ko nin bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don a ko ko dɔnnikɛlaw de y'a fɔ n ko dɔnnikɛla jumɛn y'a fɔ e k'o fɔ ne ye tan o dɔnnikɛla in y'a fɔ kitabu jumɛn kɔnɔ e k'o tɔgɔ fɔ ne ye tan a ma se ka kuma ne ba kana mɔgɔw ka diinɛ ci dɛ a ye mɔgɔw ka diinɛ to a nɔ la c'est-à-dire n bɛ fɛ ka mun fɔ a ka nin kuma usumani solihu ka nin kuma kan mɔgɔ ba joli de kɛlen don k'a minɛ k'u sɔnni sigi a kan ni fɛn kan ka kɛlɛ ka bɔ diinɛ kɔnɔ ninnu de kan ka kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ somaw jɔyɔrɔ tɛ ala ka diinɛ la bilahi bolisɔnnaw jɔyɔrɔ t'a la kerecɛnw jɔyɔrɔ t'a la yahudiyaw jɔyɔrɔ t'a la u y'a kɛ kɛcogo kɛcogo la mais minnu ko an ye silamɛ ye ka na ni fatuwa lankolonw ye diinɛ kɔnɔ dɛ olu de bɛ kɛ sababu ye k'an ka nin diinɛ tiɲɛ aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ ka se k'o bali an ka kuma b'o de anw b'a la k'o wulikajɔ de kɛ ka se k'o de bali mɛnɛ o de y'an ka objectif ye o de ka gɛlɛn anw ma anw b'ala ka diinɛ de kɔlɔsi aw bɛ yɛrɛmakaran na n t'a ka somakɛ ka tiɲɛni nɔ a k'o fɔ tan mais usumani solihu ka tiɲɛni nɔ nin y'o preuve dɔ ye ala k'an bɛ sababa ma ala kira bonya kama sɔli ala rasuli an b'a lajɛ an bɛ dɔɔnin fɔ kante ka ko la vraiment an yɛrɛ kan ka taa ci teliman dɔ la n bɛ hakɛto ɲini apɛli dɔ de don an ɲinɛna ka apɛliw bloquer quoi apɛli dɔ de donna an bolo ni nin yɛrɛ de kan ka taa ci teliman dɔ la sa ee kante n bɛna min f'i ɲɛna vraiment i ye min kɛ i y'i ka kɛta kɛ i y'i ka kɛta kɛ i y'i ka fɔ nin de ye an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka nin wulikajɔ in na a b'i ka siraɲɛ kun bɔ en tant que i tɛ silamɛya ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ dɔn a b'i siraɲɛ kun bɔ walahi mais n bɛna min f'i ɲɛna i hakili sigi kante nin tɛ se ka putɛrɛ tiɲɛ ala ka diinɛ ye ala ka diinɛ in kɛlɛli walahi a da a ma daminɛ bi a kɛli ni san cɛ san ba kelen ni kɔ nin diinɛ in bɛ ka kɛlɛ u tɛ ka se ka s'a la ala yɛrɛ de ko ten nin silamɛya diinɛ ale ala b'a kɔlɔsi fo ka se diɲɛ laban ma n'o kun tɛ san b'a sɔrɔ silamɛya in cira ee ninnu ka n'u jɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ kira ko tɛ tiɲɛ silamɛya ko tɛ tiɲɛ alihamudulila o se ka fɛn tiɲɛ silamɛya o se ka mɔgɔ bɔ ala ko la o se ka mɔgɔ bɔ diinɛ ko la mais silamɛ yɛrɛ minnu sarala silamɛya yɛrɛ kɛlɛli kama dun E wagati dɔ tɛmɛna yan nɔ u nana u ye wari hakɛ min labila ko musow ka bolokoli ka interdit o dugura jɔn na an ka nin silamɛya karamɔgɔw de tilala ka sara ka warimuguba cɛ k'a d'u ma u k'u kɔgɔ da u bolokoli kɔgɔ la mais hali sini o karamɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ u denw bolo bɛ ka ko hali sini bilahi o karamɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ k'a waajulu kɛ arajo la tele la fan bɛɛ fɛ ko fo k'a interdit sabu wari dir'a ma u denw bolo bɛ ka ko a kuma ma bila yan ala yɛrɛ de bɛ nin diinɛ in kɔlɔsi hakili sigi an y'i ka kuma lamɛn vraiment i tɛ fɛn min ɲɛdɔn i bɛ siran o ye wajibi ye mais putɛrɛ t'a la putɛrɛ a dɔ ye jumɛn ye wahabiya nana contre ala ka diinɛ bilahi hali bi nin diinɛ kelen bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka maa se ala ma sira jɛlen kan wahabiya nana ka n'i kɔgɔ da a bɛɛ la k'a bɛɛ kɛ kafiriya ni musirikuya ye ala ma sɔn diɲɛ ka wuli fiyewu fo wahabiya kelen tilala ka sigi k'o bɛɛ kɛ kelen kelen kelen kelen ala masa yɛrɛ a ko nin diinɛ in b'a kɔlɔsi walahi a bɛ k'a kɔlɔsi u nana ko n'i ye mawuludu kɛ i ye kafiri ye i ye musiriku ye a dumuni ye lɛ sogo ye ala ma sɔn o ka sa fiyewu bilahi u yɛrɛ bɛ ka mawuludu kelen fɛti o kɛra an wololen ɲɛna yan u ko sɛbɛn ni nasi musirikuya don ala ma sɔn an ka sa fiyewu f'u yɛrɛ tilala ka santiriw dilan k'u jɔ k'u caya k'u tɔgɔ da ko kuranɛ ji o ma kɛ yan ala ye nin diinɛ kɔlɔsi de fɛn o fɛn t'a dɔ ye n'a nana a waatinin bɛ mankan lankolon de ci mais i sigi k'a lajɛ kumanin kelen ala b'a cɛ k'a fili kɛnɛ ma i b'a fɔ ko foyi ma kɛ k'i suli i mɔgɔ ɲɔgɔn ye k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bonya k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bato ka k'i mɔgɔ ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ bato u ko k'o ye kafiriya bi a yɛrɛ tɛ ka kɛ yan u yɛrɛ damaw t'u k'u suli ɲɔgɔn ye fo bolow bɛ taa da ɲɔgɔn kun na minnu y'a fɔ olu de o mɔgɔ kelen ka sɔrɔ an si ma sa a kɛra yan kaburu ziyara u ye nin bɛɛ lagosi yan mɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ kelen kelen kelen kelen kelen kelen fɛn fɛn kan k'i bilasira ɲuman ɲuman yɛrɛ yɛrɛ kan k'i se ala ma jɛlen nɔgɔ tɛ min na fiyewu wahabiyaw ko k'a bɛɛ kafiriya a fɔra an ka karamɔgɔw n'an ka seku min na ko kafiriw ni musiriku don ala sɔnna a si ma sa f'a bɛɛ satɔ ka la ilaha ilalahu fɔ ka sa a ma dogo mɛ wahabiya minnu nana k'an ye kuranɛ kunu ala n'a durusiko jugu a bɛɛ satɔ bɛ kule de ko n kɔ n kunkolo n kɔnɔ n sen a bɛɛ satɔ bɛ kule k'o de fɔ a si tɛ se ka kalimatu sahada fɔ bilahi ala b'a ka nin diinɛ in kɔlɔsi manamana tɛ don a la wagati la ko don o ko bilala yen wahabiya bantɔ nana den dɔ wolo nin jamana kelen kɔnɔ ko ahamadiya wahabiya nana de an bɛ ala sɔrɔ jɛlenya min kan ka se ka don an n'o cɛ a satɔ ye den min wolo ko ahamadiya ahamadiya fɛnɛ nana c'est-à-dire ko en tant que kira min b'an bolo n'an ma dansigi kɛ o kira in na se tɛ kɛ silamɛw la o fɛnɛ nana ko kira k'an ka kira tɛ kira laban ye ko kira wɛrɛ bɛ na o dogora jɔn na ko ko nin tɛ dɛ k'an kana an sinsin nin kan dɛ ko kira wɛrɛ bɛ nalen k'o tɔgɔ ye ko gulam ahamad aw kɛ k'o de bɛna kɛ puissance yɛrɛ yɛrɛ ye ko nin kira in tɛ a mankan cira nin jamana kɔnɔ yan i b'a fɔ k'a ye mɛ bi a kɛra i b'a fɔ komi o fɛnɛ tɛ yen an bɛ baliko la tuma min na taabolo wɛrɛ nana ko siya n'a fɔra siya an ye min faamu sisan mɔdɛli fila don a dɔw bɛ yen vraiment olu ye maa sɛbɛlamaw ye mɛ a dɔw bɛ yen kɔni maa lankolon tɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu bɔ olu ko ko n'i y'a mɛn i bɛ se kotigi yɛrɛ la dɛ a ka bras droit ba minnu bɛ yen f'i k'olu de kari k'olu lafili ka sɔrɔ ka se kotigi la k'a f'u da camancɛ la u tɛ malo u tɛ tamankɛ u tɛ siran ko sedina bukari ye kafiri ye bilahi siya dɔw y'a fɔ yan a bɛɛ tɛ dɛ a dɔw parce que an m'a mɛn a bɛɛ da a dɔw y'a f'u da camancɛ la ko sedina bukari ye kafiri ye sabu k'a y'an ba ayisa ka ciyɛn kumandiya a la ko seydina bukari fatura k'o taara i da an ba kira ka so kɔnɔ ko jɔn an ba fatima c'est-à-dire an ba fatimata don quoi k'a y'an ba fatimata kira denmuso k'a y'o ka ciyɛn kumandiya o la k'a fatulen taara i da an ba fatimata ka du kɔnɔ sabu a taara don kira ka du kɔnɔ k'o y'an ba fatimata de ta ye donc an ba fatimata ko ko k'ale sara k'u ma sɔn k'a sara e ala kira fatulen kɔfɛ an ba fatumata fatura kalo wɔɔrɔ kira fatulen kɔfɛ mɛ sedina bukari fatura kɔfɛ fo san fila mɛ nin wajulu kɛra ko sedina bukari ye kafiri ye sedina umaru ko kafiri don k'o de an ba fatumata faga nin wajulu kɛra nin jamana kɔnɔ yan bilahi ko sedina usumani ye kafiri ye ko sedina ali ye kafiri ye siya dɔw y'a fɔ yan ne yɛrɛ ka siya lakodɔn ne y'a lakodɔn n ka mɔgɔ dɔ de fɛ n terikɛ don n'a ye matarasa kɛ darurahama la ala y'a kɛ ale ye dɛfu kɛ a taara siyaw ka santiri la ka taa ka kalan kɛ yen a ye siyaya in sɔrɔ yen de anw taara majilisi la an y'an ka kalan kɛ yen komi seli la ne bɛna kɔnze la an ka so ne nana kɔnze de la a bɔ kɔnɔna la n bɛ to ka taa an ka cɛkɔrɔba ka bitigi la ka taa a dɛmɛ baara la ne ye sotarama de ta ka jigin n jiginna n tɛmɛna a ka yɔrɔ fɛ n ko n bɛ foli bila a la an ye baro kɛ ale de bɔra ni siya kuma ye an bɛ baro la a bɛ ka bɔ n'a kumaw ye ne bɛ tɛ k'a faamu o y'a sɔrɔ bilahi n ma deli k'a mɛn ne tɛ k'a faamu a bɛ k'a yira k'a fɔ sedina bukari ye kafiri ye sedina umaru ye kafiri ye sedina usumani ye kafiri ye sedina ali ye kafiri a bɛ ka na n'a kumaw ye kuwa ne ko n ka cɛ n ko nin ye diinɛ kalite sugu jumɛn ye tuguni n ko ne ma nin faamu dɛ aa dun ko ko nin de ye ala ka diinɛ sɛbɛ sɛbɛ ye dɛ an y'a kuma daminɛ wula fɛ bilahi fo fitiri fitiri sera k'an to a kuma la fitiri sera an taara an seli misiri la ka tila ka na da don fo su kolenba an ma ɲa a kuma la o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ de ye k'a mɛn n kulo la ko taabolo dɔ bɛ yen ko siya olu bilalen bɛ kira ka sahabaw kɔnturu la ja ne tun t'a dɔn nin bɛɛ nana ni jamana kɔnɔ dɔ bɛn'a fɔ sisan ee ayi o kelen nin u m'a fɔ ko sedina ali ye kafiri bilahi siya y'a fɔ bilahi talahi siya y'a fɔ siya y'a fɔ cogo la a m'a fɔ a da la dɛ mɛ an bɛɛ ye kodɔnna hakilitigi faamutigi de n bɛn'a f'i ɲɛna sisan an ka nin dogo bɔ a la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o y'a fɔ cogo di siya ko ko seyidina bukari ye kafiri ye o kɔni y'o fɔ yɔrɔ sɔsɔli t'o la o fɔra da yɛrɛ la seyidina umaru ye kafiri o fɔra da yɛrɛ la seyidina usumani ye kafiri o fɔra da yɛrɛ la hali sini muwawiya bɛ ka nɛni o tɛ porobilɛmu t'a la bɔn seyidina bukari fatu sɛtadiri eh, kira fatulen kɔfɛ kisi n'a bɛ kira kan seyidina bukari ye san fila ɲɔgɔnna de kɛ a bɛ kalifaya la kira pilasi la san fila kɔnɔ seyidina ali bɛ ka seli a kɔfɛ a bɛɛ la n'i selila kafiri kɔfɛ i ka seli ka ɲi n'i selila kafiri kɔfɛ i ka seli man ɲi ɔ riwaya jumɛn ko ko seyidina ali tun bɛ taa ka seli sara k'a selilen kɔfɛ seyidina bukari kɔfɛ an m'o riwaya fɛnɛ sɔrɔ donc e selila kafiri kɔfɛ k'a dɔn nin ye kafiri ye ka tila ka seli a kɔfɛ e yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ o kɔrɔ k'i tɛ silamɛ yɛrɛ parce que i ka seli ma i yɛrɛ b'a dɔn kelen Seydina Abubakari kɔfɛ Seydina Umaru bilala o pilasi la kalifiya la o kan ka san seegin ɲɔgɔnna k'o cogo la a ye san seegin kɛ a bɛ ka seli o fɛnɛ kɔfɛ nin cogo la o san seegin fɛnɛ kɔfɛ a ma segin a ka seliw kan a ka seliw tiɲɛnen don fila o fɛnɛ kɔfɛ Seydina Usumani bila o ye san tan ni kelen ɲɔgɔnna kɛ o cogo la ɔ mɔgɔ min bɛ ka seli kafiriw kɔfɛ o tigi ye silamɛ de ye

nin bɛɛ kɛra ni jamana kɔnɔ mɛ bi a kuma bɛɛ ma koronto ka bɔ yen a kuma bɛ ka fɔ bilen a nin bɛɛ bɛ ka fɔ an balimakɛ de na a k'a yɛrɛ lafiya walahi ala ka diinɛ tɛ kulonkɛ fɛn manamana nana la cogo cogo a poussière bɛ waati min kɛ ka wuli e y'i sigi k'a lajɛ i b'a bɛɛ taatɔ ye i b'a bɛɛ taatɔ ye kelen kelen nin bɛɛ fɔra an na ka taa i b'a fɔ k'u kun tɛ nin bɛɛ fɔra jamana kɔnɔ min bɛ senna sa o ye muawiya ta ye an k'an sigi yɔrɔ de kama ne da tɛ don a kuma la ninnu ye ŋanaŋanaw de ye mɛ ne da bɛ don min na o ye ka diinɛ kiti n'o tigɛra n'i m'o jaabi dɛ tiɲɛ ni ala ka kan o bɛ don mɔgɔw kunkolo la n'i ko n'i selitɔ n'i ye nin kɛ ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o bɛ don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ mɛ ka na ni nin fɛn ye a y'i si bɛɛ kɛ ka seyidina abubakari neni a bɛ mun bɔ seyidina abubakari valɛri la mɔgɔw bolo i y'i si bɛɛ kɛ ka seyidina umaru neni ka seyidina usumani neni ka seyidina ali neni ka sahaba bɛɛ neni a bɛ mun tiɲɛ u valɛri la kira tile bɛɛ kira ma se ka ninnu ka kafiriya dɔn a m'u ka nafigiya dɔn anw de tile la anw de sera k'a dɔn aw ni ala cɛ ni ni ni kitabu kan ka kɛlɛ k'a bɔ diinɛ kɔnɔ ni kitabu de kan ka kɛlɛ bilahi yan'an ka taa baga bugaru ma bugaru doyifu b'a kɔnɔ mawudu b'a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye kalan fitinin kɛ k'i ka kalan sera hadisa ko branche ma k'i mustalahul hadisu kalan bɛɛ b'a dɔn doyifu bɛ bugaru kɔnɔ mɛ bugaru n'a doyifu an k'o lajɛ ta an ka nin kitabu ninnu fɛnɛ lajɛ ta aw ni ala cɛ jumɛn de kan ka kɛlɛ k'o bɔ diinɛ kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la yan'an ka taa baga bugaru ma fɔlɔ mɛ bɛɛ b'a kɛ komi i tulo tɛ nin na doyifu kelen kelen min bɛ bugaru kɔnɔ de bɛ ta sa ka duloki bɔ de kama o de kama ko caman bɛ yen ne tɛ n da don a la quoi ala ka hakili ɲuman de di an ma k'a fɔ kan tɛ ɲɛna dɔrɔn hakili sigi nin bɛɛ nana ala ka diinɛ kɛlɛli kama u bɛɛ y'u gosi a la ka tila k'a kululama to a nɔ la silamɛya tiɲɛba kelen min don o dogolen tɛ maa si la koyi maa min tɛ fɛ k'o dɔn e de tɛ fɛ k'o dɔn walahi o dogolen tɛ mɔgɔ la a bɛɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni ta min ka taabolo la dɛ o dogolen tɛ maa la ee o bɛ yen dɛ an ka nin sufiya taasira in bilahi ni ala ka diinɛ tiɲɛba kelen i b'a lasɔrɔ ni nin de n'i bann'a ma i bann'a ma ale de ye lasili ale de ye fɔlɔ fɔlɔ ye aw yɛrɛ ka kuma ɲinɛ kun fɔlɔ de ɲinɛ ye ko ala ka hakili ɲuman d'an ma ala kira bonya kama sallallahu alaihi an tun y'a kanu ka nin dakuruɲɛ fila fɔ wagati cogo kama ni ka idirisi kantɛ la Vraiment a b'i siran ɲɛ kumɔni tɛ ko in ɲɛdɔn mɛ i b'a ɲɛdɔn an yɛrɛ tulo b'a fɔkan na koyi mɛ fu i k'i fɛ a tɛ pu tɛrɛ tiɲɛ ye ni ala mago jɔra diinɛ in ɲagamini na san min a bɛ ɲagami ni ala sɔnna mɛ a kuma ma se fɔlɔ inshala ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ maa ye maa min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ maa ye maa min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ban nkalon na ala kana an kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔ an na ala kana an somɔgɔ k'a ye ala kana an dɔnbaga k'a ye minnu b'a la ala ka limaniya ani ala ɲɛsiranɲɛ di an n'u ma o ka bɔ a la minnu t'a la yɛrɛ ala kana to an ka don a la fiyewu ala kira hɔrɔma kama sɔli ala arasuli wa asalamu alaykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu